igbo ekene m unu nke onye chiri ya zere ụmụaka ya nọkwa ya ya anyị nọ ya maazị ụmụaka ruonụ m nso anyị elugo nso maazị ifo chakpii wọọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio ekwekọọ ama agba o ruru otu ụbọchị otu ụbọchị eruo e nwere otu dimgba aha ya bụ ọjadịlị ọ bụ onye obodo ukwu ọjadịlị emerichago ndị niile na-agba mgba n'obodo ukwu nakwa obodo niile gbara ya gburugburu nke a mere ka ndị mmadụ niile nọ n'ụwa nọkọta kweta na a ga-echi ọjadịlị eze ụwa niile mgbe ozi a rutere ndị obodo ukwu ntị ndị obodo ukwu nwere aṅụrị lie nnukwu oriri na ọṅụṅụ ị ma na nwa dị mma ọ bụrụ nwa obodo nwa dị njọ ọ bụrụ nke nne na nna ya nke a mere na ndị obodo ukwu na-eji afa ọjadịlị eme ngala ebe ọbụla ha nọ n'ụwa niile mana anyị ma na onye amụma anaghị adị ire n'ogbe a mụ nna ya matakwa na agha adị n'ụlọ ruo echi nke a mere o nwere otu nwanne nna ọjadịlị a na-akpọ onyedịkam onyedịkam na-ewe iwe na-aba mba na-ejegharị n'obodo niile na-ajụ sị onye bụ ọjadịlị onye ka ọ bụ a ya eji wee chie ya eze ụwa niile onye ka o meriri na mgba nwa o meriri dịka agụ na-etigbu adaka ka o meriri ọ zọwara ọ na-agba aka eje ọgụ mma ma jiri mmeri nata otu nwoke nọ n'akụkụ ebe ahụ wee sị ya mana di anyị kee ka i si akpọ ndị nwụrụ anwụ ndị a niile anwụchagoro kemgbe ọ sị ehen ọjadịlị ya ejegoro n'obodo ndị mmụọ jee merichaa ha niile wee nata tutu echichi a ga-echi ya ewee dị ire Okwu ndị a mere ka ndị obodo ukwu wee iwe ọjadịlị obi adịghị ya mma o wute ha nke ukwuu ma ha chezọọ na ọchọmọkwa na-esi na mpi egbu ewu nke a mere ka ọjadịlị manie elu matuo kunie ume kutuo sị gịnị tie aka n'obi sị na aga m eje mgba n'ala ndị mmụọ ndị obodo ukwu tie ọ gịnị bụ nke a ọ gịnịkwa nwayọọ kwa emekwana a da emekwa ya eme ọjadịlị sị gịnị na ya ya eje ọgụ n'ala ndị mmụọ a sị ya welu na echichi ụwa niile chọrọ ichi gị na ọ ya ezuru gị kama ijebe ọgụ n'ala ndị mmụọ na hapụkwa nwoke a na ọ kwa nkọgheli ka ọ na-eme ọ sị sị hapụgodo echichi ahụ na ya ga-eje ọgụ n'ala ndị mmụọ ya jechazie nata mgbe ahụ ihe a ya echizi ya bụ eze mmụọ na mmadụ nke a mere na ndị obodo ukwu nwere mwute nke ukwuu mana Onyedịka m mgbe ọ nụrụ nke a o nwee aṅụrị wee nakpụ obe ya wee tụọ inu sị ị chọọ ịhụ eze agadi nwaanyị i nye ya ji dị ọkụ ọ sịkwa o ji ọsọ agbakwu ọgụ anaghị ekweta na ọgụ bụ ọnwụ ganye na o mee ya vam n'anya n'uhuruchi ụbọchị ahụ Ọjadịlị na ọkwa ọja ya wee binye njem jebe n'ala ndị mmụọ maka mgba mgbe ha rutere ala ndị mmụọ ndị mmụọ n'ebe ahụ wee nwee aṅụrị wee na-asị na anụ ha ya-ata agbago kekwa onye bụ nke a ebee ka ọ tara ji wee kpara ume na ya bịa ka ha pịgbuo ya ozugbo hụọ ya n'ọkụ taa oge mgba wee luo ndị mmụọ wee zipụ mmụọ bu isi abụọ ka o jee pịgbuo Ọjadịlị ozugbo ozugbo ka ha wee hụọ ya n'ọkụ taa mmụọ bu isi abụọ wee pụta kwụrụ n'ihu Ọjadịlị kpii Ọjadịlị kwụrụ na-ele ya anya na mkpụrụ anya

ngongolongolo dindi ngolo i nwude ị naa ngongolongolo dindi mana ngolo e nwude gị nwụọ ngongolongolo dindi ngolo ọja ọkwa ọja na-afụ wee kpalite mmụọ Ọjadịlị Ọjadịlị wee jide mmụọ ahụ ozugbo bunye ya elu, pịa ya n'ala kpii ọ bụrụ mmeri ndị mmụọ tie baa mba sị gịnịkwa gịnị bụ nke a onye bụ onye a e wee zije mmụọ bu isi asaa mmụọ bu isi asaa pụta Ọjadịlị bunyikwa ya tụọ ya kpii nwee mmeri ọ gịnị dị ndị mmụọ wee zijezie mmụọ bu isi iri na anọ nke bụ mmụọ kacha mmụọ ibe ya niile ka ha wee gbaa mbọ jide n'aka na ọ ga-emeriri Ọjadịlị nke ikpeazụ mgbe mmụọ bu isi iri na anọ pụtara kwụrụ n'ihu Ọjadịlị

wee nwụọ eze ndị mmụọ wee fufee n'isi sị mba aka ya wee sị Ọjadịlị ọ eziokwu i meligo ndị mmụọ niile mana ọ fọdụrụ ofu onye ọ fọdụrụ ofu mmụọ mmụọ ahụ bụ chi gị ị ga-agbasokwu chi gị mgba Ọjadịlị wee sị na ya achọghọdị ihe ọbụla ọ na-akọ abụghị ihe ọ ya aba mechaa mechaa e wee nwee ike nye ya asambodo gosiri na ya abụrụgo onye mmeri nke a na-akpọ champion na ala mmụọ e wee nwee ike jiri ya nawa na ala mmadụ na ya achọghị ogologo ụka ọbụla e nwee mmụọ fọrọ sị kpọpụta ya ka ya na ya mee ọkwa ọja sị ya mbakwa nwanna anyị dakwa nke a na-emekwa ya eme ọ kwa chi gị Ọjadịlị sị ya hapụ na ya emerigo mmụọ bu isi iri na anọ ọ bụrụ chi ya bu ofu isi na sị kpọpụta ya ka ya na ya mee ịma na ọnwụ na-egbu nwa nkịta ọ naghị ekwe ya anụ isisi nsị eze ndị mmụọ wee jụkwa ọjadịlị kpọọ ya ọjadịlị ị ga-agbaso chi gị mgba ọjadịlị sị ya ee kpọpụta ya ka mụ na ya mee eze ndị mmụọ wee banye na ọnọdụ ebe a na-agba mgba wee sị ọjadịlị ọ mụ bụ chi gị ahụ ọjadịlị wee dozie aka ọkpọ sị ya ngwanụ ka anyị pere ya n'oge adịghị otu a ka mgba si wee su ọjadịlị wee manye enu ka ọ kpakwa ike ka o si akpa chi ya wenye aka enu ozugbo na-emetụghị ya aka ọjadịlị wee si n'enu ebe ahụ ọ manyere sụọ isi n'ala gbajie onu ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ị fụgo ka ijiji ntị ike si wee soro ozu naa n'ini ekwe ekwe ga-ekwerịrị n'ute ekwere ndị mmụọ wee zipụ ọkwa ọja onye nke chezọgoro ọja ya kemgbe maka na ụjọ jụrụ ya ọ mazị ife na-aga ha wee zipụ ya sị ngwa ya naa jee wenalụ ndị obodo ukwu ozi ka ọjadịlị si wee gaa ọ bụrụ ka dike si wee naa mmụọ unu afụgo nganga buru ụzọ ọdịda esochie ya n'azụ wetuo onwe gị ana ka a wee nwee ike bunye gị enu ifo chakpii wọọ ndewo maazị ka emesịa